Well, sorry, um, that's how we speak in Nigeria. I kwesị ịsụ Igbo n'obodo anyị. Igbo wụ Igbo, ya dịkwara n'ọzọ na agba nke atọ. Anyị ga-ebido ebe anyị si kwụsị na nke gara aga. Ugbu a, anyị nọ na mmebe okwu. I lee ya n'akwụkwọ gị, mmebe okwu Igbo. Mkpụrụ okwu Igbo nwere usoro ụzọ e si emebe ha. ha nwere mkpụrụ edemede nke ndị bekee na-akpọ alphabet mkpụrụ ụda asụsụ nke a na-akpọ fonim mkpụrụ asụsụ nke bụ mọfim mkpụrụ okwu ya bụ word usoro okwu ya bụ phrase ugbu a anyị ga-ele anya n'ọmụmatụ aga m enyetụ ọmụmatụ A sị na mkpụrụ edemede bụ alphabet dịka a, b, ch, d dịrị gawazi. Mkpụrụ ụda asụsụ ya bụ mọfịm. Ha bụ mkpụrụ edemede mgbe ha nwere ụda ụda a, b, ch, d, e dịrị gawazie. Mkpụrụ asụsụ ya bụ mọfịn na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume ọmụmatụ g na ụ na-egosi gụ ya bụ mọfịn na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume g na ụ mgbochi ume na ụda ume ya bụ g na ụ nke pụtara gụ na bekee gụ pụtara gịnị read read bụ gụ pụtara read n'asụsụ bekee so ya bụ mọfịn bụ ị na-ejikọta mgbochi ume na ụda ume anyị nwekwara ọmụmatụ ndị ọzọ ya bụ a nyekwa ego i lee anya n'akwụkwọ gị ị ga-ahụ ya a

zaa aha igbo gị taa ehe nwada ị gbalịala kụọrọnụ ya aka usoro okwu ya bụ phrase anyị nwere ee e, a sị asụsụ ọbụla nwere usoro e ji ejikọta mkpụrụ okwu na ibe ya iji zipụta ihe a na-achọ ikwu ka m nye gị ọmụmatụ ụlọ ọgwụ ude ụmụ akwụkwọ ubi nna anyị ya bụ na o jikọtara mkpụrụ okwu abụọ ka ọ pụta dịka ụlọ ọgwụ anyị nwere ụlọ nwee ọgwụ e dekọta ya abụọ ọ pụta ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ abụrụ gịnị hospital ọkwa ya ugbu a e nwere ihe m chọrọ ime anyị chọrọ imebe okwu mebe mkpụrụ okwu site n'iji mmejupụta ahụ mmadụ ị nwere ike inye m ọmụmatụ ihe ndị mejupụtara ahụ mmadụ isi mmadụ isi ya bụ isi bụ otu e si ede ya i na si si na i ọkwa ya ya bụ isi ihe ọzọ bụ ihe ọzọ abụrụ m ọnụ ọnụ ọnụ mmadụ abụrụzi ọ na ni na ọ mba na ụ ya bụ ọnụ ọzọ abụrụzie ụkwụ ụkwụ ọrụ onwe gị aka ụkwụ abụrụ ụ kwi kwi na gịnị ụ na ụ ya bụ ụkwụ unu na-aghọtakwa ihe m na-eme Ee, ọzọ abụrụkwa gịnị aka gị. aka aka abụrụ a na ki na a ya bụ aka

enwere m aka abụọ ụkwụ enwere m ụkwụ abụọ ọ dị mma ya bụ ị chọrọ imebe okwu ị ga-ebu ụzọ mara mkpụrụ okwu kwesịrị ịbụ nke ọ ga-abụ ya bụ ị na-edepụta ya chịkọta ya ọnụ mara ihe ị na-akọwa ebe a ka anyị ga-akwụsị ya ụbọchị nke taa ruo mgbe anyị ga-ahụ ọzọ ma kọwa ihe ndị ọzọ dị n'ime akwụkwọ aga m adọbiri ya nga